Tá sé ar siúl anois le breis agus bliain go leith, déarfainn. Níos mó ná sin, b'fhéidir. Sílim go bhfuil, bhuel, tá níos mó ná 100 ceann déanta faoi seo. agus ar ndóigh is clár cainte atá ann go bunúsach ach amháin go mbíonn ar na daoine bochta na héisteoirí bheith ag éisteacht liomsa don chuid is mó. Sin an deacracht a bhaineann le cúrsaí is dócha nuair a bhíonn tú leat féin agus gan am ceart a thabhairt don chlár dáiríre. Ach measctha suas leis sin tá ceol

Is Raidió Pobail muid, mar atá 's agat féin, agus tá deacrachtaí ag baint leis sin. You know, like, an, caithfidh mé a rá go raibh mé an-ghnótha le cúrsaí riaracháin ar an raidió le trí bliana nó níos mó anuas. Mar nuair a chuaigh mé isteach ann bhí bhí sort bhí sé in ísle brí cuir mar sin é agus bhí orainn teacht ar stiúideo nua so bhailíomar airgead agus chuireamar plean le chéile agus faoi láthair anois tá stiúideo nua againn den chéad scoth agus é sin ráite like tá sé beag agus na laethanta seo anois le Covid you know, cúisíonn sé sin deacrachtaí eile, you know. So faoi láthair anois níl an méid sin daoine ag dul isteach ann chun láithreoireacht a dhéanamh, so cosúil liom féin tá go leor a dhéanann an clár sa mbaile agus a chuireann isteach ansin ar líne é. So mar gheall ar sin is dócha gur ní raibh an seans agam sort foireann a chur le chéile nó daoine eile a bhailiú timpeall orm Ach taobh amuigh de sin ansin bhí baint agam le cláracha eile a bhain you know, gur gur bhain slua leis nó gur bhain foireann leis. Ach ó thaobh Beannachtaí an Lae de eh, bhuel taobh amuigh de corruair ní raibh agallamh nó aon rud mar sin agam ach má tharla rud éigin áitiúil you know, rinne mé iarracht tagairt a dhéanamh dó agus teacht ar dhaoine le Gaeilge. Cuireann sé iontas orm i gcónaí teacht ar dhaoine ar an mbaile a éisteann leis go rialta you know agus go dtaitníonn bhuel luaigh tú ansin an ceol a bhíonn ann tá sé taitneamhach agus go háirithe le grúpaí daoine óga you know atá díreach ag tosnú amach like, ní mór an seans a bhíonn ag ceoltóirí na laethanta seo uh, lucht éisteachta a fháil. so is seans dóibh you know an ceol a bheith le cloisteáil go poiblí. Agus tá go leor daoine óga go háirithe ag tá mé ag caint ar suas go dtí 30 sna tríochaidí agus iad fós ag iarraidh tosnú amach agus ainm a dhéanamh dóibh féin so tá sé sin ann tá sin go deas. Is dóigh, like, tá mise ag smaoineamh ar dhaoine a mbeadh Gaeilge acu cheana féin. You know, bhí, bhí sraith againn do, do dhaoine a bhí ag foghlaim Gaeilge agus tá sé sin ceart go leor, ceart go leor ach, ceapaim féin go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh daoine in ann bheith ag éisteacht le clár cuimsitheach, you know, nach mbeidís ag brath ar aistriúchán, nach mbeidís ag brath ar, simpliú nó aon rud mar sin. Agus you know, is dúshlán dóibh ansin é, right? Bhí mé ag smaoineamh aríst ar na haistriúcháin uaireanta cuireann muid isteach an t-aistriúchán a dhéanaimse ar ar an ar an bpíosa ón Mayo News. agus an bunphíosa mar aon leis agus is dóigh gur sin rogha do dhaoine agus cuireadh do dhaoine you know dul agus b'fhéidir an dá cheann a léamh féachaint an bhfuil Gaeilge dearmadta acu nó b'fhéidir nach bhfuil chomh mór sin. So is deas an rud é b'fhéidir go mbíonn siad in ann mé a leanúint go dtuigeann siad céard atá i gceist agam. agus is dócha go meabhraíonn sé dóibh ansin go bhfuil Gaeilge acu, cuid den Ghaeilge araon. An bhliain seo caite anois rinne mé sraith cláracha, bhí naoi chlár ann, agus snámhbhreac na Gaeilge i bhfarraige an Bhéarla a bhí ann. So séard a bhí ann ná rinneamar iniúchadh ar na bailiúcháin a bhí anseo de na focail sa Bhéarla a tháinig isteach ón Ghaeilge, agus bhí painéal agam agus bhí an rud a tharla ná chuaigh mé síos go dtí an Ghaelscoil áitiúil agus rinneamar drámaí beaga nó sceitseanna beaga dáiríre agus chuireamar na focail seo isteach ins na sceitseanna agus rinne siad é sa rang so rinneamar téipáil ar sin so bhí siad leagtha amach de réir ábhar bhí ceann amháin leis an gcistin, ceann amháin le cúrsaí feirmeoireachta,

Agus an rud a rinne mé ansin ná chuaigh mé go dtí na meánscoileanna. Tá scoil atá tá muid roinnte suas anseo ar an mbaile idir scoil do na buachaillí agus scoil do na cailíní fós. So chuaigh mé go dtí an chéad bhliain agus phioc mé amach na na na na páistí ansin, bhuel níor phioc mé ach piocadh amach dom iad. Ach bhí an aois chéanna acu is a bhí ag na páistí a scríobh isteach go bailiúchán na scoile. Agus roghnaigh mé na paróistí áitiúla, na bailtí áitiúla as ar tháinig na scéalta féin agus léadh isteach ansin na bunscéalta arís bunaithe ar ábhar ar leith. Agus arís bhí an-chraic, bhain siad sin agus bhain na daltaí scoile go háirithe an-taitneamh as go deo. Ach is breá liom arís dul síos so anois is arís go dtí Gaelscoil Ulick de Búrca an t-ainm atá air agus faighimse an-tacaíocht uathu ansin i gcónaí. Bhuel, Tá réimse maith le mar an gcéanna le chuile stáisiún raidió is dócha go bhfuil an lucht éiste ardaithe go mór anois ó tháinig Covid isteach. Ach tá foireann lán aimsire againn ar an raidió. Tá tá triúr againn ag obair ann agus brisimid suas ina leathphoist iad sin uaireanta. So tá bainisteoir againn agus is post lán aimsire é sin. agus arís iadsan sin a thugann aire don sceideal agus an leagan amach agus eile tá sin an-tábhachtach agus bíonn siad ar fáil. Agus tá cúrsaí ag dul ar aghaidh go fóill. Is dócha gurb é an phríomhchlár an clár a bhíonns ann chuile maidin agus sin an ceann leis an lucht éiste is mó agus is meascán de cheol agus píosaí nuachta ón mbaile, blúiríní beaga nuachta agus eile. So, is, is, is deas an rud é sin. Déanaimse nuacht as Gaeilge gach lá freisin i rith na seachtaine, so is obair bhreise é sin fós. Agus níl sé éasca teacht ar foinsí, like labhair mé faoi seo go minic.

Fad is a bhí mé ar scoil níor bhac mé leis. Thuig mé go raibh sé ann. Tá an raidió anseo ón bhliain 2006 a fuaireamar an chéad ceadúnas agus b'in obair mhór eile a bhí le déanamh dhá bhliain ó shin chun teacht ar ceadúnas nua agus fuaireamar an ceadúnas le haghaidh deich mbliana. Ach arís, tuigeann tú féin céard a bhí i gceist ansin, caithfidh tú eolas agus caithfidh tú cáipéisí a chur, líonadh isteach agus iad a chur le chéile. Bhí na céadta leathanach ansin sa foirm mionsonraithe, ní chreidfeá, ach is cuimhin liom ansin burlaí a chur sa phost, boscaí móra lán den pháipéarachas agus trí leagan déag de chuile rud a bhí ag teastáil.

Ó cinnte. An difear go deo mar an sean stiúideo a bhí sé ag tuitim as a chéile agus bhí sé salach agus an síleáil ag teacht isteach orainn agus fiú amháin na ríomhairí agus eile a bhí in úsáid bhí siad an-sean agus you know an an teicneolaíocht a bhain le cúrsaí d'athraigh sé sin go mór. So anois faoi láthair tá áit deas, glan, te, Right, tá áiseanna ar fad istigh ann do na daoine a théann isteach ann agus tá sé compordach do na daoine atá ag obair ann agus sin, tá sé sin an-tábhachtach go deo. So le cúnamh Dé nuair a thiocfas deireadh le Covid, gur sort ionad don phobal a bheas ann ar bhealach, you know, gur mhaith liom an áit a fheiceáil go mbeadh daoine ag glaoch isteach chuile lá ann féachaint céard atá ar siúl.